lero lino muli ndi ine Ismaila John Sankhani programu yathunso yomwe ija imene timangokumana ndi anthu kuziwa zambiri yawo kuti limotani ndi alhamdulillah lero lino tidali pa dawa imene amapangisa NMS TV ndipo takumana ndi munthu mmodzi amene wabwerera ku chipembedzo cha Chisilamu ndiye tiyeni timve kuti munthu ameneyi zina lake ni ndani nanga adapanga bwanji ah mayi mwasera bwanji tasera bwino kaya inu tasera mwina mungatifotokozere kunena kuti zina lanu ndi ndani Dzina langa ndine Promise Adam. Ah, inu mumakhala kuti? Ndimakhala kwa Waluma TA Ka- group Kalezera TA Kalezera Phalombe. zikomo kwambiri ah, tamva kunena kuti ndinu msilamu mwa- ndipo munachita kubwera ku chipembedzo cha chisilamu munachita kulowa chisilamu mwina mungatifotokozere kunena kuti ah, chisilamu mwalowa chaka chanji Chisilamu ndinalowa mu August 2025.
Mashallah. Ah, chifukwa chimene chidakupangitsani kunena kuti mubwerere ku chipembedzo cha Chisilamu mulowe Chisilamu chidali chani kwenikweni? Chimene chinandipangitsa kuti ndilowe chipembedzo cha Chisilamu kunali azimayi a Kanjeza Sisters amene amapangitsa madawa awo ndene ndinakhala pompo ngati Mkhristu kuonerera dawa ya chisi ya azimayi a Kanjeza Sisters amene ali a Chisilamu ndiye vesi imene analalikira inali mateyu 36 vesi ya 26 Naam. kuti yesu anasuntha napita pang'ono ndagwe- ndagwetsa nkhope yake pansi ndapemphera ndene nditakhala pansi kuona kuti kuchi- kuchikhristu kulibe zimenezi akupanga zimenezi ndi asilamu Naam. ndinasankha kuti ndika- zikapembeza ngati yesu khristu ankapembezera kuti amagwetsa pansi chifukwa kuchikhristu kulibe zimenezo Naam. pamene nakap- naka- choka ku Chikhristu ndi kupita chipembedzo cha Chisilamu. Okay, mashallah. Mwina mutabwerera ku chipembedzo cha Chisilamu pambuyo ponena kuti mwamva uthenga anthu makolo anu achibale adachilandira motani amalankhula zinthu zotani? Makolo anga komanso achibale plus a mbumba anachilandirabe mobvuta kuti chifukwa chani walowa Chisilamu ufuna kumanda kwako tisadzapite chani ndati ayi Pamene Yesu Kristu anamwalira inu simunapiteko anapitako ndi azibambo okhaokha komanso Lazaro atamwalira asikunapite wina aliyense anapitako anali achinyamata okhaokha ndiye inenso ndi chimodzimodzi ndifuna ndipite ngati makolo anga mmene amayendera ngati kuchokera kwa adamu mpaka na kwa yesu khristu mmene anayendera mashallah mmenemo onse ndi mmene tachezera ndi mayi amenewa amene abwerera ku chipembedzo chimene cha chisilamu pomaliza uh, mwina tingowafunsa funso limodzi kunena kuti mayi mungakonde zinthu ziti zimene anthu mwina atati akuthandizani zinthu ziti Eh, ndingakonde zinthu zimene angandithandize poti ndine msilamu wanyuwani ndayamba kumene ndili ndi zinthu zosowekera zimene ndili nazo ngati mbali ya mavalidwe ngati msilamu komanso panopo ndili ndi chikhumbokhumbo kuti poti ndine wanyuwani kuchisilamu ndikulakalaka kuti nditasala nawo kudya mwezi wa ramadhani ndiye ndikupempha kuti ngati kuli anthu othekera tithandizireko ramadhani amene akubwerayu kuti tisamakhale okayikira tipangire limodzi malinga ndi vuto la njala tili naloli Mashallah, mmenemo onse ndi mmene tachezera ndi mayi amenewa amene angobwerera ku chipembedzo cha Chisilamu. Mudali ndine Ismaila John Sankhani kuchokera ku NMS TV. Inu khalani pompo ndi kusatira NMS TV. Shukran.